Pastor Chitsulo Kawalazira ndi chairman wa Brand Ambassadors Malawi ngati kagulu ka achinyamata kamene kuti kamathandiza chi- ntchito za chipani za Malawi Congress Party komanso kwenikweni cholinga chathu ndikupangitsa kuti chipani chiziwoneka timaona ngati kuti chipani chikukhala ngati sichikuoneka nde tili ndi njira zokuti tithandize kuti chipani chiziwonekera komanso kulimbikitsa ndondomeko ndi mbali komanso ma structures a chipani na memba za chipani tigwire ntchito yothandiza kutukula dziko cholinga kwenikweni chimene tidaona kuti pali kusiyana kwambiri malinga ndi ndale za masiku ano kuti anthu sakudziwa mayendedwe a chipani ndiponso anthu akukhala ngati akuiwala chipani mmene chimayendera ndi cholinga chathu kuluma tilumikizane kuti tigwire ntchito iyo komanso kuthandiza pamene tingathe kufikira kuti ngati anzathu ali ndi kusowekera kwina kochepa kuti tingafikire potani moti tili ndi njira zimene tinakonza kuti tizi tha kuthandiza anzathu komanso mafaji wina aliyense amene tikufikira makamaka achinyamata chifukwa taona ngati achinyamata ataya mtima akungokhala akumaganiza ngati kuti palibe chimene angapange tofuna tiwalimbikitse kuti panopo chipani chadzuka ndipo ntchito zilipo komanso kuti tigwirizane tipitirize kulumikizana ngati achinyamata ndithu tisamangokhala kudikira akuluakulu monga ife tinaganiza kuti akuluakulu ali ndi udindo otitsogolera kutiunikira komanso kuika maziko kuti titukuke ndi ife achinyamata tisangokhala eh, tili ndi ntchito zimene tikhoza kugwira mwachitsanzo ntchito zimene tikupanga ife ngati a brand ambassadors ndalama timasonkha tokha ndi ena ofuna kuthandiza akhoza kuthandiza koma timasonkha ndithu tokha tindalama timene timatipeza pang'ono pang'ono kugwira ntchito ngati imene tikugwira leroyi ndikuti tapeza ndalama kugula penti kuti tipente kuti ofesi yathu ya chipani izioneka komanso kulimbikitsa achinyamata kuti tisangokhala koma tili ndi njira yoti tikhoza kumapeza ndalama komanso kumagwira ntchito ndi zina ndipo tikagwirizana tikuona ngati tikhoza kuthandiza kutukula dziko tili ndi njira zokuti tikufikira anzathu monga ngati mu may mu june august september mwezi timayika kukhala ndi ndondomeko imodzi ngati pa 14 may tinali ku machinjiri tinakaona amayi achikulire amene agwirapo ntchito kuti ah, kwa malemu mtsogoleri woyamba wachipani cha malawi congress party kamuzu banda kuti a- anatilimbikitsa ndithu kuona kuti upangiri umene ndi nzeru zimene zimene zili ndi ma- ma veterans atiphunzitse achinyamata atilimbikitse kuti kumene tikupita chi- eh, chipani chiti chikhale cholimba ndithu tinapitanso ku chikwawa tinakaona mayinso amene anagwira ntchito kamuzu ndi akamuzu mayi silaphande

tinasonkhasonkhanso kuti tione kuti kuti tingapange bwanji tinasonkhasonkha kuti tigule penti ndi mukuona kuti lero tili bizi azatha kutithandiza pakuti tipentepente ofesi izioneka kuti iyi ndi ofesi ya chipani ndi lero tanangosonkhasonkhasonkhasonkha ndalamazo nabwera kuti tibwere tipente penti ndi tinapempha ndithu kuti atilole kuti tingopenta ndi mmene mukuonera lero tili bizi kupenta kwambiri ndalama zimene timasonkha tokha

zoonadi ife choyambirira tiyambe kuwathokoza anzathu achinyamata brand ambassador ku directorate ya youth ku mcp ndi achinyamata magulu ambiri amene amagwira ntchito kuthandiza kutumikira chipani chitsanzo cha anzathu awa brand ambassadors amene cholinga chawo kuonetsa nkhope ya chipani kwa aliyense osakhala ngati chipani kuchisunga muchipinda iyayi abwera poyera kuonetsa kuti mcp ilipo ndimene ikulamulira dziko lino achinyamata ndi opezeka nthawi ina iliyonse kuti titumikire boma ndi chipani Ah, zoonadi kuti patenga nthawi malere cha ah, vice president a chipani koma ife ndi otsata mkulu chilichonse chimene angatiuza national executive akakambirana zimene tingatsate sitingakhale ni maganizo ena aliwonse ochita bulldoze chinthu iyayi ife timatsata ngodya akadzatiuza atsogoleri athu kumtundako kuti tigwire ntchito kaya atisankhira mtsogoleri wina ngati vice president kaya adzachoka kumwera kuno kaya ndi chigawo china chilichonse tizamulandira
azimayi sitinapeze kwenikweni chifukwa bungwe lathu padakali pamunda waung'ono tikuyamba kumene komano tikubwera tifikapo ndithu tikuyaza kuti nafenso tipanga gender balance tikayika kuyaka chisumu chithunzi chimene tifuna kupereka ife ngati a brand ambassadors tikufuna kukumaniza kapena kuika bridge chifukwa nkhani zonsezi zimene zikupeza nzapa masamba a mchezo palibe ndondomeko kapena mfundo zenizeni zogwirika chifukwa malawi congress party kuyambira pachiyambi imene ili ndi ndondomeko yoyenera kuti ingathandize kutukula dziko lino ndi nkhani zonsezi zikubwerazi ndi zam'mbali ndiye ife chimene tikupanga ngati achinyamata kuti ife achinyamata pamene tili ndikuthekera ndipo tili ndi udindo ndi tisangokhala pansi koma tidzuke tigwirizane ndipo tilimbikitse chipani chikuti chipite patsogolo chimene tikufuna kuti ndichofunika kuti chipani chizioneka ngati mwaona kuti tiyeni tipente kuti tione mwina kutsogoloko tikhoza kupezanso ndalama zokwanira tizayika mafenicha zabwinobwino pamenenso pamwamba pakuika ndithu mbendera zokwanira kuti ioneke kuti chipani chili chipani chokhazikika ndithu ndi chipani chenicheni cha anthu osati cha munthu ine dzina langa ndine chidiro chambo cheya wakuno ku plantani ntchito imene ndayipeza anyamata akugwira yandisangalatsa kwambiri chifukwa zimene apanga anyamata kuno ku Blantyre akumva pempho la apulezidenti athu apulezidenti athu akutipempha kuti dziko lino ndi latonse ndiye mmene dziko lino ndi latonse tiyeni tife tipange chitukuko ngati mmene mwaonera achinyamatamu akupanga chitukuko ndi ndalama za mthumba mwawo wa pulayiveti kumakonza ofisi yawoyo amene watu tiwathokoza ndipo tiwapitiriza tikupempha kuti apitirize kuti chipani chathu kuno chipite patsogolo achinyamata amene adera lino achipani cha MCP atengere chitsanzo cha anyamata amene akugwira ntchito kuno ku Blantyre akumapanga zimene zili zomadzipangira okha chitukuko nawonso mmakwawomo azipangenso chitukuko chifukwa kuno kuli ndi madistrikiti ndi makonsitichuwensi ndi maeriya

ichi chitipangisa kuti ife a ndale pakati tikuonetsetsa kuti malawi kuno anthu akupanga ndale mwamtendere mosaopsezana komanso kufikira wina aliyense akamapanga chisankho chotsatira chipani zizikhala kuti chisankho chizibwera mosaopsezedwa mosaopa komanso mosakakamizika ndi ife cholinga chathu makamaka kulimbikitsa makamaka achinyamata kuti pamene akubwera mu nkhani za ndale azipanga ndale mwamtendere mowunikirana komanso mwaufulu monga ngati mmene kulili masiku ano tikukamba za multiparty democracy ndiye tikufuna kuti pa ground pazikhala level pa ground pasamakhale kuopsezana aliyense azitha kufikira wina aliyense kumene ali kwawo pamene akufuna ndithu izi ndi zinthu zimene takhazikitsa ndi tikuona kuti chipani ngati chipani tili ndi mwayi okhazikitsa ndondomeko zimenezi komanso tikagwirizana tonse tikhoza kuona tikhoza kufikira pena paliponse mokuthandizananso ndikutukula dziko Eh, Some brand ambassadors padakali panopo tili ndi anthu mamembala okwana 11 koma cholinga chathu ndi chokuti tifikire pena paliponse kuchokera ku Nsanje mpaka ku Karonga tifikire pena paliponse kuti tikagwirizana tikhoza kutukula dzikoli ndipo likhoza kuyamba kupita mtsogolo choposaposa kuyesetsa kuti achinyamata ti- tione kuti tikupanga chani ndipo dziko